ndimafuna ndiyankhule za mphamvu ya kupsopsonana kapena kuti hagi sindikugwiritsa ntchito vesi iliyonse koma ndikugwiritsa ntchito vumbulutso chabe tamvetserani pa nthawi imene ambuye yesu ankaperekedwa anali ataperekedwa kale kuseri koma chidziwitso chinabwera powahaga pamene yuda iskarioti atakumana ndi ambuye yesu monga iye ata- atagulitsa ambuye yesu atalandira makwacha atatu anauza kuti ndikakamuhaga mukazindikire kuti ndi ameneyo ndikakamkumbatira kapena kumupsopsona mukazizindikire mukazindikire kuti ndi ameneyo tamvetserani ndimafuna ndiyankhule ndi wina wake pano ndimafuna ndikumbutse wina wake pano azimwera akulankhula china chake si hagi wina aliyense amene mukuyenera kumasekerera m'maofesi mwanu si hagi wina aliyense amene mukumayenera kumasekerera pena paliponse pamene mwakumana ndi anthu si wina aliyense amene muli kuyenera kuhagana naye anthu ena m'maofesi amachita kudziperekera kuhagidwa mpakana kumahagitsa mbali mwa tsayamu kumapyopyona akutero tamvetserani anthu ali ndi ziwanda anthu amakupanganirani maupo anthu amatha kuyenda mwa zising'anga anthu sakugona chifukwa cha miyoyo yathu sakugona chifukwa cha ntchito yanu ndi china chilichonse chimene amatha kubwera nacho amatha kugwiritsa ntchito pa hagi hagi ali number one pakumupereka munthu hagi ali number one pakumumaliza munthu mukumbukire mmene ambuye yesu anagwiritsidwira ntchito poperekedwa ndimafuna ndikulankhuleni ndimafuna ndikukumbutseni kunena kuti si wina aliyense amene muli kuyenera kuhagana naye komanso mukuyenera kumapemphera pa nthawi imene inuyo mwahagana ndi munthu angakhale wachikondi wanu tamvetserani anthu ena muli pa ntchito koma ndi abwana anu kuhagana ndi kupsopsonana Lero lino munanyamuka ndikubwerera kunyumba kwanu ndikukangohagananso ndi amuna anu. Panopa banja lanu linasokonekera. Chifukwa cha chani? Munatenga mphepo yoyipa imene abwana anu anali nayo. Tamvetserani, anthu enanu zinthu zanu zinkayenda bwinobwino koma osadziwa zoti pamalo pamene mwafikapo anthuwo sakufunirani zabwino ende atapita kwa asing'anga anakangotenga mankhwala ndikupaka pa chovala chawo kapena anakangohagana nanu ndikutenga mphepo yoyipa ya inu ya iwowo ndikubweretsa mwa inu. ende lero lino zinthu zanunso sizikuyenda ndimafuna ndikumbutseni kuti si wina aliyense amene mukuyenera kuhagana naye si wina aliyense amene mukuyenera kupsopsonana naye angakhale mamuna amene angakhale mkazi amene si wina aliyense amene ukuyenera kuhagana naye munthu oti si wachikondi wako si wina aliyense amene ukuyenera kupsopsonana naye munthu oti si mkazi wako iyi nde kwathu kuno munena kuti ndi zachimidzi koma ndimafuna ndikukumbutseni ndimafuna ndikulimbikitseni ndimafuna ndikudziwitseni kuti pa moyo wauzimu zili ndi kuopsa kwakukulu chifukwa muhagi muja muli kumupereka munthu muhagi muja muli kumugulitsa munthu muhagi muja muli kumumaliza munthu koma iwe chifukwa chakuthupi sungazindikire ndingaoneke otsalira kuti ndikukana hagi ndingaoneke wachimidzi poti sinnahagane nawo mvetsera lolera kuoneka wachimidzi lolera kuoneka otsalira koma chimene ukuchisamala uli nkuchidziwa ena amuna anu anali abwinobwino koma munangopeza zoti inuyo mwayamba kuhagana ndi azimuna ena kuntchito kufika ku nyumba simunaonenso ubwino wa amuna anu kukumana nawo munayamba kuwaona kuti ndiopanda ntchito ena azikazi anu anali abwinobwino koma pakampani pamene munalowa ndi anthu mmangohagana ndi azimai ena aliwonse ende fungo limene munalipeza pamenepo ndikupita ku nyumba lanu linakaoneka kuti si fungonso la akazi anu lero lino akazi anu siofunikira iyayi lero lino chikwatirane nawo chiyambireni ntchito simunahageko akamabwera ku ntchito tsiku loyambirira amati akakupezani akamakulandirani mmahagana koma lero lino hagi wanu anaduka simufunanso angakhale pang'ono ndimafuna ndikukumbutseni kuti munaperekedwa inuyo koma simukudziwa ndimafuna ndikulimbikitseni kuti munadzipereka nokha inuyo koma simukudziwa pakuti yudasi anagwiritsa ntchito hagi pa nthawi imene ankampereka ambuye yesu tikhale osamalitsa ndi wina aliyense amene tili nkumahagana naye tikuyenera tikhale opemphera pa nthawi imene tahagana ndi anthu mu dzina la yesu khristu wa ku nazareti mulungu akudalitseni pangani like share and follow kuti zabwino zimene mulungu ativumbulutsira tizikumbutsana amen